madam ndili ndi funso kodi tingoyerekeza munthu akulandira 300000 kwacha pa mwezi asanamudule msonkho Masamu ake zimayenda bwanji? Kotero kasalary kako ndi ka 300000. Koma anthu mukuvutika mtauni munomu. Yeah, yeah. Mwana wetu wangokhala mfupi. Koma ndakusopa masamu atalatala mwe. Anda uko. Kwanu alipo ngasopi sana. Poti kwanu nonse ni ma PFT okhaokha. PFT.

kupita kubwera kupita kubwera bini yawo ndiyenza kuno mkumbali koma kamwana kaja masamu nde kamatha ndipo zimachita kukoma zimamveka bwino kakamafotokoza inu zamavuvu zijatu zinali nthawi yakusaziwa zimene zija tinkangopanga koma panopo madamu aja ndikuwapatsa ulemu wawo ngati aphunzisanga

Ah, za penshoni yokakamiza zamveka madam.
iwe akuti ni mandatory tu Takhala chetewe. Ah, madam ndimafuna ndiziwe kuti okay. Ndifuse chonchi ndikufusa motere. Samson atakhala anchosa ntchito. Nde akhoza kumapitizabe kusunga ndalama za penshoni. ndizotheka mutha kuchotsa ndalama zanu kuchokera ku mandatory pension scheme ndikuyika ku voluntary pension scheme Mhm. ndiye madam ndizotheka munthu ndalama za pensions kwa mana akaza ase tazifunsako mafunso anzeru ase madam ndalama zanga za pension ndikhoza kuyambira business yakatake
Pension is there to make sure that you live a comfortable life after you retire. Sizokwatirira mitala. Mambo yo edako. Madam, kodi ine mumandiona ngati munthu ogulukushe? Ndi ogulukushe.
Ayi.
Koma zikumveka kumbuyo uko. Zikumveka madam. Class dismissed. Madam, do you have time? Ndili ndi mafunso pa nkhani ya za insurance.
Okay, dear Wolf, stop. musakayike palumu sabata lamawa tiphunzira za general insurance oh mukandifunsa ine kuti ndadziwa bwanji ine mesa ndi wa security chief protocol pamalopa olo mutati mukafunse madamu akuuzani kuti sabata lamawa nkhani yake ndi ya insurance iru oh, koma temani kaye kodi pathopezeka mwayi opereka ka moni oh, ndikufuna ndipereke moni kwa nzanga pabawo akuyenda amulotoni ndi awa uh, temani kaye tamboyimani ndikumbukire kaye awa akulu mutu aja amasaya awo aja kuchokera pa series imeneyi uh, I think pakambidwapo zinthu zingapo ndimafuna ndiunikire pambali ya ma contributions ija akuti tikakhala kuti tili pa ntchito uh, mwezi ndi mwezi tikuyeneka kudulidwa 5% ku salary kwathu 10% amayikapo ndi a employer kuphatikiziranso ku account ya inu member kapena titi employee wa pa ntchitoyo. Akadula zimenezi pa mwezi paja ndalama zija zimabwera kwa ife ma pension administrator kuti tiziyendese mwa dongosolo ndikuziyika pa investment market kuti zizikakhala ndi ma returns kumene kuja ndikumakulisa ndikumapezeka kuti tikulowesanso ma returns aja ku ma account kwanu ma account aja ndikumakula. Kuti pa kutha pa siku pamene tikuzafika kuti pa moyo wathu wopuma olo kuti titi retirement tizakhale ndi benefit yoyenera ndithu yaikulu imene it will give us our financial independence pa nthawi imeneyo kuti tizakhale mpamenepo podalira as our financial base nde makulidwe amenewawa ndimangofuna pa nthawi pano ndingopelekapo ngati chisanzo Kwa ife imene timapa, tikupanga run ma fund fe, tinayo fund yotchedwa kuti Ufulu Fund, imodzi mwa ma fund amene timayendesa imene yakhalisa kwa nthawi yaitali, aah kutengera ma returns amene takhala tikupanga declare chaka ndi chaka pa fund imeneyiyi. Mwachisanzo, titakhala kuti pali member wokuti pension contribution yake ija akamudula 5% yake ija plus 10% ikukwana mwina total 1 million yalowa pa January paja, Kungotengera olo imozi yokhayo yolowa pa January yo titawerengesera ndi ma returns kuzafika pa December 2023 kusonyeza kuti 24 years imeneyiyi ikukula kumafika mpakana 130 million nde panokha mupange chiganizo pamenepo kuti tsopano munthu yemweyo atakhala kutidi akuyendera mwa ndondomeko yomapanga contribute mwezi ndi mwezi ndalama zinakakhala bwanji after 24 years. because our average working period time ku Malawi kuno ndi about 30 years give or take uh, so apa ndimangofuna kuti ndionese mwachisanzo kuti mmene zingakulire malingana ndi zimene tinapangapo declare mbuyomu zingakhale moteromo wa 1 million mwezi umodzi pa january 2000 kukula kufika mpaka pa 130 million so olo zikhale kuti ma contribution aja ndi ochepa koma ngati akupangidwa mwezi ndi mwezi I think imene ndapangira example yi ikukuonesani kuti iyayi pali phindu lalikulu ndithu pa retirement kuti tikamazafika moyo wathu wopuma tizakhale ndi ndalama zenizeni and tizikhala tikupangabe mwandongosolo to ensure kuti tikupereka ma returns abwino kwa ma client athu to allow them to have that financial independence when they are in retirement kuti adzapume bwinobwino nkumaona kuti akusangalala osavutika kuti akagwirire ntchito ndalama imeneyi. Aaa kufika pamenepa ndafika pamene ndimati pomaliza aah ine wanu Lumbani Nyirenda NICO Pensions zikomo.